líne. McIlroy ag faire Daley ar fáil India. Thairis an líne tí ná síneadh amach. Cá dtitfidh sí? Tá sí nach mór ag an líne. Bhfuil McIlroy in ann léimt thairis? Tá sí istigh! Agus mar an gcéanna leis an tseachtain seo caite úd aimsithe ag Ulaidh. Yeah, sin iontach ó na hUltaigh ansin. An modh díreach agus, you know, go díreach an rud a bhí muid a rá ag tús an cluiche, you know bheadh muinín ag na hUltaigh tar éis an tseachtain seo caite, thuig siad go raibh siad in ann úd a fháil má leanann siad ar aghaidh leis na hiompar mór ansin agus sin díreach an rud a rinne siad ansin agus. Críochnú iontach. Bhí cúpla cic éirice géillte ag na Connachtaigh ach ar an taobh eile níl na Connachtaigh ag teacht as an líne ar chor ar bith. Tá an chosaint an-mall ag teacht suas agus tá caighdeán an ghreamú atá ag dul isteach beagáinín lag so caithfidh siad é sin a feabhsú agus caithfidh siad teacht as an líne. Titeann sí ar an taobh ceart. Tá Lucinda ag fanacht amuigh. ar an gcliathán. nach mór ann ó Hogan ar aghaidh le Brady síneadh amach is tá siad istigh á Níor cuireadh brú síos ar brú a chur síos Tá an tarna úd aimsithe ag Ulaidh agus India Daley ní fheadar an bhfuil ceann tuillte ag éinne níos mó ná India Daley? yeah cé eile ach i ndáiríre bhí sé sin ag teacht agus botún éasca ansin ó na Connachtaigh chun chun an píosa ionsaí sin a tosnú ach you know díreach an rud a chonaic muid leis an úd eile eh, dul tríd na, na, na phases ansin agus eh, you know níl brú ar bith ag teacht ó, ó chosaint na Connachtaí, tá siad ag suí ar ais agus níl aon duine ag cur brú ar an chliseadh agus you know an-éasca do na hUltaigh i ndáiríre eh, iompar mór a chur isteach agus eh, bhí píosa le déanamh ag India Daley ansin chun é a chríochnú ach eh, thuig sé eh, go raibh an spás ar an taobh eile agus.
le clúdach an ghrian. Brady tar éis bogadh go húcálaí. Barrett mear chun tosaigh uaidh sin anois Ella Durkan ag éalú ó Haverty. Bhfuil Fowley in ann í a stopadh. Níl! Tá úd eile ag Cúige Uladh agus ag Ella Durkan. iontach ag Durkan ansin. Lán le déanamh aici agus bhí an luas aici ach just. easpa cruinneas ansin leis an offload ó Lily Brady agus you know díreach mar an gcéanna an rud a chonaic muid sa chéad leath teacht scór ag teacht ó botúin na Connachtaí agus you know i bhfad níos fearr ó na Connachtaí suas go dtí sin you know ní raibh aon seans ag na hUltaigh brú a chur ar chliseadh na Connachtaí. Bhí níos mó uimhreacha istigh i gach ceann de na cliseadh ansin ach just easpa cruinneas leis an an pass ansin agus Shannon Touhey ar buile ansin ag thabhairt amach agus is dóigh a rá, you know, tar éis dhá chluiche. Connacht ar chlé, Fowley pop beag b'fhéidir, tugtha go Touhey agus í nach mór tar éis titim thairis an líne. Tá scór ag teastáil. Brady imeacht anois ó tá sí istigh! Ar deireadh, scór ag Connacht. Agus sin iontach ó na Connachtaigh, díreach an rud a bhí ag teastáil ansin. Dul ar ais, dhéanamh na rudaí simplí go ceart. ag iompar go crua ansin agus ag tiomáint a chosa ins an iompar. San chéad leath ansin ní raibh aon preab ins na iompar a chonaic muid agus i bhfad, bhfad níos fearr ansin ó na Connachtaí. Beth Cregan ag iompar anois, titeann sí ar an dtaobh ceart. Iad ag fáil níos cóngaraí. Liathróid ar fáil do Beth uimhreach an sáith go téann sí féin go díreach tá sí istigh agus an ceathrú úd aimsithe ag captaen na foirne. Yeah bhuel bhí muid ag caint faoi ceannairí ar an taobh eile, ceannairí na Chonnachtaí ach gan dabht, don lá ar fad inniu. Cregan ag preabadh suas ag an am ceart, in san áit cheart agus you know tar éis scór a ghéilleadh ar an taobh eile. Mac Greim ar an liathróid. An féidir le Connacht buille a fháil? Ní féidir mar féach air seo mar luas ag éalú léi. Seo í Niamh Marley, a Marley! Tá sin dochreidte. Ó tada ansin, bhí muid ag caint faoi you know. an stíl shimplí ansin ach ó sin a tháinig an bhearna sin ach luaigh muid cé chomh dainséarach is a bhí Niamh Marley in aghaidh na Connachtaí an tseachtain seo caite agus arís taispeántas iontach ansin don luas atá aici agus don sleaschéim atá aici agus bhí a lán le déanamh aici ansin ach críochnú iontach agus briseadh iontach. Ní raibh faic ag tarlú romhainn. No, bhuel, Ní raibh aon luas ó cheachtar den dá fhoireann, bhíodar ar fad ina seasamh. Chonaic sí an bhearna sin agus deas é a fheiscint go úsáideann na himreoirí go mbeidh leis an bhfoireann idirnáisiúnta. Fiona Tuite gortaithe chomh maith i láthair na huaire agus Ulaidh ag dul i dtreo an líne táid istigh arís. Tá úd eile aimsithe acu an babhta seo. Sí Aisling O'Connell atá tar éis dul thair. Sí a scóráil an chéad úd an tseachtain seo caite, 36, 14, agus sé úd anois aimsithe acu. dochreidte de prap. Bhí mé an-sásta prap a fheiceáil ag dul thar an líne aon uair ach tháinig sí suas le gadaíocht iontach agus gadaíocht tábhachtach freisin roimh leath am ansin. Beth, Comhghairdeachas.
First win this year, is it the first win since twenty twelve for Ulster? Ah yeah, something like that, like it's been definitely a long time coming. Um like we've had a few draws in there um and we've had performances that we probably should have got wins but like,